st domingo chinali chilumba atsamunda ochokera ku france anatsegulako minda ya khofi mizimbe komanso thonje potero amabwera ku afirika kuno kumagwira akapolo nkumawapititsa kumeneko akafika kumalowa amagwiritsa ntchito yakalavula gaga anthu onse amene anali ndi ulesi amawadula manja kuwawotcha pa moto kapena kuwakwirira moyo pofika 1791 maafirika anatopa ndi nkhanza za atsamunda anasonkhana chigulu ndi kuyambisa nkhondo amapita ku nyumba za azungu ndi kumawapha minda inaotchedwa komanso atsamunda ambiri anakwiriridwa moyo zinthu zinafika povuta france inagonja ndi kuchoka mdzikolo 1804 anthu akuda aku st domingo analandira ufulu wa independence kuyambira nthawi imeneyi nkudzafika lero dziko limeneli limatchedwa kuti haiti ngakhale anapanga mbiri pokhala maafirika oyamba kugonjetsa atsamunda america britain ndi anzawo sanali kukondwa ankaopa kuti anthu enanso akhoza kuchita chimodzimodzi nkuwaukira. 1862 america inatumiza asilikali ku haiti ndi kuyamba kulamulira by force analanda minda ya mizimbe ndi khofi komanso amakakamiza anthu kugwira thangata anthu onse amene amakana anaphedwa komanso kusowa Atachita zimenezi kwa zaka zoposa 70, pulezidenti Franklin Roosevelt anathetsa ndi kupereka ufulu kwa anthu akuda. That was 1934, but still America imalamulirabe dzikoli mwachinsinsi. Anthu amenewa samalola munthu wotsutsana ndi fundo zawo kutenga boma ku Haiti. America ndi imene imapanga influence zisankho. mbuyomu kunali dictator papa doc komanso jean claude duvalier amenewa analamulira zaka zambiri dziko limeneli la haiti chifukwa cha sapoti ya america mu 2011 barack obama anachita influence zisankho ndi kupangisa kuti Michel Martelly atenge boma. Mkulu ameneyu anali wakatangale, amagwirizana kwambiri ndi magangster ogulitsa ma drugs, koma still America inampanga support ndi kumuwinitsa chisankho mu 2011 ngakhale zipwirikiti zimene tikuona lero zinabwera chifukwa cha america anapanga influence zisankho ndi kuyika pa mpando president jovenel moise pofika 2018 mafuta anayamba kusowa komanso madera ena anakwera mitengo anthu anakwiya kupita ku msewu ndi kupanga zionetsero president anaona kuti zinthu zavuta anabweza chiganizo ndi kutsitsa mtengo wa mafuta patatha miyezi 7 anthu anayambiranso zionetsero zokakamiza purezidenti kuti apange resign nkhani yake inali yokhudza katangale akuti mu nthawi imene amagulitsa mafuta mokwera purezidenti ndi nduna zake amagawana chuma ndi kumakasunga kunja mwachitsanzo ku malawi kuno chilichonse mukapita pamsika ndi chokwera koma mapurezidenti ndi nduna ndi olemera ndi mmenenso zimakhalira ku haiti amakweza mafuta iwo nkumalemera kumagawana ndalama ndi kumakasunga kunja nde anthu akumeneko anakwiya kwambiri mwezi wa oktoba kupanga zionetsero kukakamiza purezidenti ameneyu kuti apange resign february 2019 katundu anakwera mtengo komanso umphawi unafika posauzana nazonso zionetsero zinakula anthu amaphwanya katundu wa anthu andale nyumba ya purezidenti inagendedwa komanso mashopu anathyoledwa iwowo amachita zonsezi pokakamiza purezidenti kuti apange resign koma iyeyu anakana 8 months later zionetsero zinapitirira akatolika motsogozedwa ndi mabishop anapita ku nsewu posonyeza kukwiya ndi kukwera kwa zinthu kusowa kwa mafuta komanso ziwawa ngakhale anthu osiyanasiyana amapanga zionetsero president moise sanapange resign by november 2019 chilichonse chinayima mdzikolo masukulu makhoti zipatala ngakhalenso mashopu akuluakulu anali otseka mu nthawi ya covid-19 mchaka cha 2020 apolisi mdzikolo anapanga zionetsero pokakamiza boma kuti liwakwezere malipiro pa tsiku limeneli kunavuta kwambiri mpaka mfuti zinalira apolisi amamenyana ndi ami inali nkhondo yopsa kwambiri 2021 zionetsero zokakamiza president kupanga resign zinapitirira atolankhani ma mp apolisi mapeshoniya komanso majaji anagwirizana kupita ku sewu ndi kupanga zionetsero zimenezi zinabweretsa mantha kwa president iyeyu anali odabwa kuona kuti anthu amagwirizana ndithu magulumagulu ndikumapanga zionetsero zomukakamiza kupanga resign m'masiku ochepa anamanga majaji atatu a ku supreme court pa mlandu wa treason mwezi otsatira zionetsero zinapitirira madokotala, aphunzitsi, ndi maloya anachitanso. Anapita ku State House ndi kuzungulira nyumba ya president kukakamiza kuti achoke. Komabe mkulu ameneyu sanachoke. Anawauza anthu kunena kuti zivute or zisavute iyeyo sangapange resign. 4 months later president ameneyu anaphedwa ndi achiwembu that was 7 july 2021 kafukufuku amaonetsa kuti mkulu ameneyu anaphedwa ndi zigawenga 28 zochokera kunja zinapangidwa hayala ndi akuluakulu ena aboma a bizinesi komanso maambasada mkulu wa polisi mkazi wa malemu ndi ena ambiri anamangidwa kuwaganizira kuti anatengapo gawo pa imfa imeneyi ngakhale anamupha zipolowe zinapitirira monga tonse tikudziwa ku haiti kuli magangsta ambiri amagulisa madragi kupha anthu kidnapping komanso robbery 2022 magulu amenewa anayamba kumenyana polimbirana migodi timaona m'matauni mwathu anyamata ojiya amamenyana kumalimbirana migodi kumeneku ku haiti magangsta anayamba kumenyana 2022 nkhondo yake siyamipeni kapena miyala iyi ndi nkhondo ya mfuti ndi mabomba anthu oposa 300 anaphedwa 2023 situation inafika poyipa magangster anatenga ulamuliro wa capital city almost 80% ya malo inali m'manja mwawo tiyerekeze lilongwe ija yonse ija izilamulidwa ndi zigawenga komano state house yokha ija ikali m'manja mwa boma ndi mmene zinalili ku haiti apolisi amangophedwa kungopeza apolisi atavala uniform magangsta amamupha komanso mapolisi station ambiri anatengedwa anthu ambiri otchuka anapangidwa kidnap ngati njira imodzi yopezera chuma mwachitsanzo jean dickens ameneyu ndi nzika ya ku america iyeyu pamodzi ndi mkazi wake anagwidwa pa 18 march atapereka ndalama anawasiya robert dennis mwini wake wa tv station yotchuka kwambiri anagwidwa pa 11 april atapereka ndalama anamutulutsa enanso ambiri atagwidwa nkulephera kupereka ransom anawaombera ndi kuwapha mwachidule dziko limeneli pamene ndikunena pano lilibe chitetezo likulamulidwa ndi magangster ataphedwa president mu 2021 ariel henry ndi amene analowa malo mwake Mwezi wa January 2024 phungu wina Guy Philippe anatsogolera zionetsero zofuna kumuchotsa iyeyutu sanali yekha amathandizidwa ndi magulu oopsa kwambiri magangster ataona kuti security sili bwino president henry anapita ku kenya kukapempha chithandizo iyeyu amafuna asilikali a kenya apite ku haiti

paliponse airport inatsekedwa komanso ndege ya henry inalephera kutera for security reason pamene amachoka ku kenya anaganiza zobwerera kwawo koma mfuti zimangolira pa airport moti ndege imene ikanatera ikanaomberedwa ndiye pofuna kuteteza moyo wake sanatere malo mwake anapitirira ndikukatera m'dziko la puerto rico puerto rico ndi dziko lina limene lili kumalire ndi haiti pamene ndikunena pano purezidenti ameneyu akukhala ku puerto rico tamumva masiku apitawa pa 15 march wavomereza ganizo lotula pansi udindo zipani zonse zikukumana ku jamaica ndi cholinga apange boma la mgwirizano amene akutsogolera mitingi imeneyi ndi secretary of state wa ku america antony blinken kupezeka kwake pa mitingiyo kwapangisa kuti magulu ena akwiye akuona ngati kuti america ikukondera munthu wina wake monga mmene ankachitira mbuyomu mwachidule haiti ilibe mtsogoleri panopa mitingi ya ku jamaica ikayenda bwino akhala ndi boma la mgwirizano